wa ku South Africa, dzina lake Kiernan Jarryd Forbes, amenenso amatchedwa AKA kapena Supa Mega, AKA anabadwa pa 28 January 1988. Mu chaka cha 2023 anali ndi zaka 35. Kwawo AKA anabadwako awiri iyeyu ndi mchimwene wake Stephen Forbes. Nde akuti a- koyamba amaleredwa ndi agogo awo ku dera loti loyipa kwambiri lochuluka magangi kovuta kwambiri ku Cape Town atakula pang'ono amayi ake anapita kukamutengako nkusamukira ku Johannesburg kumenekoko mu 2002 anapeza kuti anapita ku college anakayamba ku St John's College ku Johannesburg komweko Nde ali kumenekoko anapeza kuti iyeyo ndi azinzake awiri Vice Versa ndi, ndi Greyhound anapezeka kuti anayambisa gulu la hip hop loyimba lochedwa Entity. Ngakhale zinayamba mwachibwana anapezeka kuti analandira mpaka na award akuti Kora Award ya Best Hip Hop Group pa nthawi imeneyoyo. Kenako mu 2006 anapezeka kuti group lija linapanga disband kapa ninene kuti anasiyana linaphwasuka. After pamenepo AKA anapita kukapanga study sound engineering anapanga maphunziro ake anamaliza koma sanasiyebe kuimba amapitiriza kuimba ndipo mu chaka cha 2009 anatulusa masingo atatu In My Walk I Do ndi Mistakes. Mu 2010, AKA anatulutsa album ya Altar Ego ndipo mu album imeneyoyo anali ndi nyimbo zonena kuti zinapambana kwambiri ngati Victory Lap. Victory Lap inali pa top of ma chart a ku South Africa nde mu 2011 anatulutsa single ina Altar Ego imeneyonso inapambana kwambiri mpakana inali certified gold ku South Africa. M'pameneno career yake ya nyimbo inatani, inasinthiratu chifukwa chonena kuti anakwera m'mwamba kwambiri makamaka ndi kukhala kuti ali ndi album yoti inachitidwa certify gold by RISA ku South Africa-ko, commercially inali successful kwambiri komanso anawina 2011 Metro FM Awards Best Hip Hop Album mpakana anawina Best Male Artist of the Year mu chaka cha 2012. analemba anapanga ya Forbes imeneyo nde you can imagine Forbes sizamasewera eti ku South African Music Awards AKA anatulutsa album yake yachiwiri title yake Levels mu chaka cha 2014 ndipo inali ndi ma single amphamvu kwambiri four kuphatikiza Jealous ndi Control and album iyi inapezekano kuti anayichita certify double platinum mu 2018 yoyamba ija inali certified gold iyino ndi double platinum and inapezeka kuti anampasa distinction a forbes omwe aja chifukwa chonena kuti anakhala south african rapper oyamba album ya mchizungu kukhala certified double platinum nde anakhala ngati wina wafika pa level ina yake eti payekha kuti anakwera kwambiri chifukwa eti inapambana kwambiri amapitirisabe kutani kutulutsa masingo osiyanasiyana achina the world is yours mu 2016 be careful what you wish for choncho kuti samatani samasiya ayi tinene kuti nyenyezi yake imangotani imangokulirakulirabe imangowalirabe anthu nkumaona kuti "Ah, mnyamata uyu akutani akuyimba anatchuka across Africa komanso anayambanso kutchuka internationally eti kwambiri chifukwa chonena kuti nyimbo zake zimatani zimafika patali anthu amazikondanso kwambiri analinso ndi makolabo abwino ndi achina Burna Boy achina Nasty C nde ndi munthu onena kuti anali odziwika worldwide komanso uh, kwa zaka 4 amapangidwa manage manager wake anali Tibbs, Motsoane, kapena ndinene kuti Tebello, anapanga chinzake kuti anali manager wake koma anasandukanso nzake kwambiri eti amagwirizana anthu awiri awawa anangogwirira ntchito limodzi kwa zaka folo koma after zaka folozo anasiya kukhala manager wake Tibbsyo koma chinzawo sichinathe anali anthu onena kuti oyanjana kwambiri ndi Tibbsyo mu 2014 moimba momwemu anapezeka kuti aka anakumana ndi mzimayi uyu anali dj dj zinhle nde anayamba chibwezi koyamba chinali chibwezi chobisa kenako ah, chinapezeka kuti anayamba kunena chilungamo kuti ali pa chibwezi chifukwa chonena kuti anampatsa zinhle uja mimba nde zinaululika chani anayamba kukhala public anabereka mwana wawo kamtsikana mu chaka cha 2015 ali pa chibwezi chonchicha anazapezeka kuti Zinhle anali ndi nzake nzakeyo ndi otchuka kwambiriso kutiko ku South Africa ndi actress presenter chani dzina lake Bonang Matheba anapezeka kuti anangoposita pa social media DJ Zinhle uja kuti Bonang akuzemberana ndi mamuna wanga anthu oti anadziwana ndi Bonangyo akayo kudzera mwa Zinhle pa muchinzawo momwemo koma onse anakana aka ndi bonang kunena kuti ndizaboza mpakana kunena kuti ayi tiyitanapo maloya apa chani zambirimbiri koma chibwezi cha aka ndi dj zinhle chinathera kuti pompo kupezeka kuti mu 2016 bonang uja kubweranso pa poyera kunena pa social media kuti yes ndikuyenda naye ndi ndani ndikuyenda ndi aka onse nkuvomeradi kuti akutani akupanga chibwezi nde chibwezi chinayamba kupitirira pakati pa aka ndi Bonang. Koma munthawi yonseyo AKA amamusamala mwana wake panalibe vuto lina lilonse ndi mwana. Chibwezi chawocho sichinakhalitse anapezeka kuti asiyana kusiyana mwakenso mwachipongwe anapezeka kuti aka ayamba kumnena Bonang iyi akuti iye ayisenape ndamuona atavula wigi pansi pa bedi lake pamapezeka miyala yosadziwika bwino zodabwisadabwisa zomwe amatani amanenana koma chibwezi chawo chinatha mu 2017 chibwezi chitatha anapezeka kuti aka uja anatani anapita kukachondereraso kwa ex uja mai wake wa mwana pepa mama nde amene akhale dj zinle anamuvomera anakhala kuti atani abwereranaso ndi dj zinle uja ndikumatani kumalera mwana atabwererana amalera mwana bwinobwino koma ubwenziso sunakhalitse panapezeka kuti panatuluka ka video pa instagram aka aku kissana ndi msikana wina wake. Atanena atapanga choncho, DJ Zinle ananena kuti ya chibwezi chathu chinatani chinatha. Anali asanauze anthu pamene anthu amaona kuti okay ati chibwezi chinatha. Kumfufuza msikanayo anapeza kuti ndi anali mwana wa munthu olemera kwambiri wa ku Durban. Mtsikanayo dzina lake anali Anele Tembe Anele anali ndi zaka 22 ati ankafuna atakhala ophika, chef, kunena kuti amafuna kukhala ndi ma restaurant apamwamba kwambiri mu Durbanimo nde abambo ake anamuuza kuti ah chilichonse ndikupanga sponsor koma ukuyenera ukaphunzire kutani kuphika nde anapita ku school anakaphunzira mpakana anakhozanso bwino akuti amazitsata kwambiri zophikazo mpameneno amadzatani amadzakumana ndi aka nkuyamba chibwezi koma Age difference yawo inali yayikulu chifukwa Anele anali mwana, zaka 22, pamene Forbes aka anali ndi zaka cha m'ma 34, 35. Koma nanga anthu oti onse anali na ndalama eti, abambo ake a mtsikana anali munthu oti ndi munthu wamphamvu kwambiri ndi ndalama, anthu akuluakulu aja oti yes, mu Durbanimo ku South Africa nde anapanga ubwenzi wawowo kumamveka kuti ubwezi wake sunali wamtendere ayi. Anali anthu aja omangoyambana, kukangana, kumenyana nthawi zonse. Mpakana panazatuluka video ina yake Aneleyo akulira. Akungolira kuti chifukwa chani wandipanga zimenezi? Chifukwa chani wandipanga zimenezi? Akuti kwambiri kumakhalanso kuti amakhala akulira chifukwa choti mwina wampeza akunena kuti aka uja akutani ali n'kachibwezi pena pake akumuzembera zimenezo zimampweteka kwambiri ngakhale iyeyo anakhala ngati wampangaso nzake zomwezo eti nanga si iyeyoso anayamba chibwezi ndi aka akudziwa kuti aka akadali ndi dj zinle koma anthu amaona ngati zikatero iwo sizingachitikire koma anyway amakhalira kuyambana zinkhani ngati zotizo ati nkhani ngati zimenezo onsewa ni ma allegations eh. nde amakhala mpungwepungwe nthawi zonse pena kuoneka ngati basi alekanapo chifukwa choti amayambananso kenako muona pa social media akuti abwererana anthu okay akuti abwererana nde akuti pali nkhani yoti atayambana ulendo wina anali ku hotelo mtsikanayo anafuna kuzipha atatopa nazo ati atafika nde anatuluka pamwamba anaima pamwamba kuti afuna kudumpha koma akuti anakwanitsa kumpanga convince kuti abwerere asatani asadumphe nde anabwerera akutero pali video ndithu yoti mtsikana ali pamwamba pa hotel pena pake ngati pa window kuti afuna kudumpha koma ndi patali kwambiri munthu sungadziwe kuti munthuyo ndi ndani zimanenedwa kuti anali iyeyo koma palibe umboni kuti anali iyeyo kapena ayi. Izo zinatha, kenako mu 2021 AKA anapanga announce kunena kuti watani wafunsira mbeta achita engage wampatsa Anele Tembe chani ring afuna apange naye ukwati anthu ii zabwino zabwino zabwino kenako mosakhalitsa pa 11 april 2021 Anele Tembe ndi AKA anali ku Durban, anali mu hotel. Akuti ali mmene muja anali pa floor number 10, room yawo inali floor number 10, anayambananso mmene muja. Akuti anayamba kukangana, anthu wowowowo mmene muja wowowowo. Kenako unali usiku, anthu anangodabwa anangomva kufuwula. Kenako anamva chinthu phi! pansi. Anthu kuthamanga kupita kukayang'ana anapeza kuti munthu watani? wagwa. Anali Anele Tembe uja. anagwa kuchoka floor number 10 kufika pansi anali atafa kenako anthu anayimba foni ku polisi chani kunabwera apolisi achani panatulukira ndani panatulukira AKA pompo pansipo kudzaona nawo ati anangoyang'ana pang'ono nkuchokapo kubwerera mmwamba mu room mwawo nde anayamba kuchitidwa investigate nkhani inayamba kuchitidwa investigate chifukwa chonena kuti Anele Tembe anatani anamwalira kugwa kumene anagwako anafa anamfunsa AKA kuti chachitika nchani AKA anafotokoza kuti anthuwa amakangana nde ananena kuti nthawi zonse akamakangana Anele amanena kuti ndizipha ati anakangana ee anakangana kenako iye ati anatopa nako kukangana kuja anapita ku bafa ku toilet ati anadabwa kuti munthu anali akulongolola panjapo koma iye atapita ku toilet anaona kuti kulongolola kuja kwasiya nde ati anatuluka Atatuluka sanamuoneponso. Ndani? Anele uja? Nde ati anapita kukasuzumira anaona kuti munthu watani? Wagwa. Nde anaona kuti owoo nde kuti mwina munthu uja amafunadi kudzitani? Kudzipha. Pamene anatsika kupita pansi, ati koma atamuona sanakwanitse kukhala pompo kumamuyang'ana nkona anabwerera mu room. Nkhani imeneyi ndi yomwe ananena ndani? Yomwe ananena AKA kuti zomwe zinachitika. Anthu anakonza mwambo wa maliro AKA anapempha kuti mundiikepo ndifuna ndikayankhule ku mwambo wa malirowo. Ananyamuka anapita kumaliro tsiku la maliro anafunsa kuti andiikapo kuti ndiyankhule anapeza kuti sanamuikepo poyankhula anayesera kuwayankhula abale ake a Enele anamupanga ignore and speech ina yomwe inayankhulidwa kumaliroko kunanenedwa kuti anthu ena akutinamiza akufuna kuti ifeyo tikhulupilire kuti mwana wathu adzipha. Si ife anthu opusa. Tikudziwa kuti mwana wathu sanaziphe. Tikudziwa onena kuti Enele sanadumphe. Wachita kukankhidwa. Wachitidwa chipongwe. Iye ujanso akuti anadabwa atamva zitizi zimenezozo kumaliroko kuti amaona ngati anthu akuyankhulana bwinobwino nde akudabwa anthu akutani akunena kuti anachita kukankhidwa nde amaona kuti ah ngati akuti munthu anakankhidwa nde kuti akutanthauza kuti ndinamkankha ndine nanga sitinalipo awiri nde nkhani yake ndiyovuta ndiyovuta chifukwa china kuti anthu ena amaona ngati kuti anakankhidwadi kuti anachita kumukankha nkugwa Ena amakhulupilira kuti ayi sanamutani sanamukankhe anadumpha yekha izozo chilungamo amadziwa ndi anthu awiri AKA ndi Anele Tembe koma after pamenepopo zinali zosakhala bwino kunena kuti anthu anali 50 50 kenako panangotuluka pa social media panatuluka ma video ndi zithunzi zodabwitsa ma videowo amikangano yeniyeni ya deep yomwe imachitika pakati pa ndani pa AKA ndi Anele plus panatulukanso chithunzi zithunzi nditi zoti zimajambulidwa kuchoka pa foni ya Enele uja zoti akuyambana ndi AKA uja iye watseka chitseko Enele uja kuti asalowe AKA koma AKA uja waphwanya chitseko chija akulowabe zonsezo amangotani amangojambula zonsezo zinali pachani pa social media Nde aliyense anayambano kumuyang'ana AKA uja mwina mwake kuti aa mwinatu anthu aja akunena zoonatu kapena munthuyo anamukankha amaoneka zoti za violent violent chonchi mpakana AKA anakapangitsa interview kunena kuti no ndikufuna ndiyankhule zonse ndifotokoze kunena kuti ine palibe chomwe timayambanadi timamenyana nthawi zina koma sindinamkankhe plus apolisi atafufuza apolisi ati anapanga conclude kuti palibe mlandu palibe umboni kuti munthu anakankhidwa nde mlandu anatani anatseka koma anthu ena anali okwiya kwambiri mpakana akuti iyi ndi allegation yonena kuti AKA analandira warning kuti zivute zatani usazapezekenso mu Durban nanga si Enele uja anali wochokera kutiko ku Durban. Anauzidwa kuti usazapezekenso ku Durban after imfa ya ndani ya Enele. Nde anthu anachitadi mantha kuti eh wachitidwa warn kuti asazatani asazapezekekonso. Koma iye nanga kutani AKA anayamba kumapitiriza zoyimba zake chani and patangotha miyezi ingapo anapeza chibwezi china chibwezi chake Nadia Nakai ndi Mzimbabwe koma amakhala ku South Africa nayenso ndi oyimba nde zomwezi izi zoti basi pa social media ponse zithunzi chani almost ngati kuti sipanachitike zoopsa ngati zimenezozo kuti mwina akanatha kumapanga chibwezicho koma kachetechete komano zinali paliponse mmene amapangira nthawi zonse ndi zibwezi zina nde Ena amene amaona ngati kuti panachitikapo zina zake ndi Anele mwina amazitenga mwina mwake kuti kodi munthu uyu akuganiza bwanji after zonse zachitikazi angapange chonchi nde amapitiliza iye zakezo nkumatani ndikumakhala. Pa 10 February 2023 inali birthday ya aka nde tsiku limenelo anapanga chiganizo choti akapange show ku Durban. Ku Durban konkuja anamuuza kuti asadzabwererenso kuja. Koma akuti iye amakondakoko kwambiri ku Durban. Panalibe vuto, anatenga bodyguard, bodyguard wa masiku onse tsiku limenelo sanabwere nawo, anali ndi ntchito ina, anakagwira ganyu kwina. Nde iyeyo ananyamuka ndi anzache, kagulu kake, anakwera ndege anapita ku Durban. Anafika kumene kuja anapita ku. barbershop kwina kwake anakametetsa tsitsi adachoka kumeneko anapita kokadya ana woti anali mchisangalalo kwambiri eti komano nthawi yonseyi amapanga zimenezo zimajambulidwa zija zomakhala ndi kamera nkumajambula zonse mukupanga chakudya zimene mukupanga nkumapanga update pachani pa social media kunena kuti a pano tili kwakuti kwakuti tili ku restaurant yakuti yakuti tikutani zimene amatani amapanga pamakhala munthu ndithu nthawi zonse kuti akujambula ndikumatani ndikumaposita kukhala ngati kuti kumanena location chimene nthawi zambiri chimatha kukhala chinthu choopsa nanga si anthu akudziwa pamene uli pena sizikhala zabwino ayi nde anasangalala sangalala kumene kuja anapeza kuti anamva kuti tibs Tibelo, uja ndamutchula kuti anali manager wake uja, anali chapafupi nayenso anali kaya next door amadya kumeneko. Amakonda kupanga zophika nayenso anama- anatsegula ma restaurant angapo. Nde atamva kuti hi ali uku anthu aja anatani anatuluka kuti akukumana panja apatsane moni kenako aliyense azilowera za kwache kunena kuti no aka uja apitirire ku club komwe amayenera kukatani kukayimba madzulo amenewo. Ndi anthu aja Onse anatuluka panja. Aima panja anakumana naye ndani Tibelo uja ndi kuhagana. Anahagana kwa nthawi yayitali. Ali mkati mochitana hug chonchija kunangotulukira munthu anatuluka mu galimoto inali Mercedes Benz ya white nkuwoloka msewu kupita mbali yomwe kunali achina AKA samamuchitanso notice munthu uja ayi kutsogolokonso kunalinso munthu wina amenenso amabweranso towards iwowo Nde munthu uja anayenda kufika ndithu pompo pamene aka amahagana ndi Tibelo uja nkungotulusa mfuti ndikumuombera mmutu kawiri akuti aka anafera pompo instantly. Nthawi yomweyo panalinso wina anatulukira mbali ina uja anatulusaso mfuti amafuna kumuombera AKA yemweyo kuti kufuna kuonetsetsa kuti munthudi wafa koma anaphonya anapezeka kuti anatani anamuombera tibelo uja anthu awiri aja nkuthawa kukwera galimoto yawo ija nkumatani kumapita anthu anayimba foni ku polisi kunabwera ambulance koma AKA anali kuti wafera pompo tibbs anali akadali ndi moyo koma chifukwa chotaya magazi kwambiri anapanga heart attack anafera pomwepo nde Apolisi pofufuza anaipeza galimoto ija inakatayidwa kwinakwake. M'galimotomo anapezamo ngati risiti ya kushopu kwinakwake. Anachita follow up anapeza mzimayi winawake woti risitiyo imakhudza iyeyo. Iyeyo n'kunena kuti iyayi ndi chibwenzi changa. Chibwenzicho n'kukhala kuti anali gulu la anthu amene anali otani? Owombera aja. nde anampeza ameneyoyo nkupezanso anzake nanga si munthu ukagwidwa nthawi zambiri sizitenganso nthawi anthu amaulula nde anafotokoza naye kuti anthuwo anamva amadziwa kuti "Oh, munthu uja akuti akubwera anapangidwa haya ndipo atachitidwa haya analipiridwa 800000 rands kuti amutani kuti amuphe AKA nde anayamba kumpanga follow kuyambira kutiko ku airport iwo aja samachita notice monse amasangalala monse amatani anali akupangidwa follow monse amanyamuka kupita ku restaurant nkumakadya muja munthu ndithu anali mu restaurant momwemo kukhala nkumatani nkumangoayang'ana nkumangoalondola nde zimaphweka olo akhale kuti awaluza akaaluza kuti sadziwa kuti alowera kuti nanga si amaposita pena paliponse kuti tili pakuti tikupanga zakuti tili pakuti nde amadziwa kuti o apita uku amatani zimaphweka kuwalondola mpaka nakufikira pamene anatani pamene anachita chiwembu kuwatani kuwapha nde ndikagulu ndithu anagwira anthu 6 wina anali okapeza mfuti Wina anali, ntchito yake inali look out, kukhala omadikirira kuti aziona ngati kukubwera wina wache oti angaagwire. Wina anali olondola, kuti monse anali mu restaurant amadya muja, wina anali mu restaurant momwemo, kukhala ngati nayenso akudya, koma akuwayang'ananso kuti oho akutani, kuchita make sure kunena kuti asamutani, asamuluze basi, kufunisisa kuti amutani, amuphe. Nde mpakana anapeza kuti anatani anakwanitsa nkona anachita kugawana kuti pakhale anthu awiri owombera kuti wina akaphonya wina asaphonye nde amakhulupirira kuti tibelo anafera za eni kunena kuti iye anangopezeka kuti anali pompo fo iye anali mu restaurant ina amapanga zake anangomva zoti AKA wabwera ndanangopita kukampatsa moni kupezeka waomberedwa nawo zinthu zake zosamkhudza komanso chenicheni chomwe anaphedwera AKA sichidziwika chifukwa chonena kuti anthu angakhale anagwidwa akadazengedwabe mlandu ndi chifukwa choti akuzengedwabe milandu zambiri timanena kuti ndi ma allegations nanga si unless pakhale conviction kuti khoti lagamula kuti izi ndiye zenizeni ndiye chilichonse ndi ma allegations Iwo sakunena kuti anawatuma ndani. Koma zikudziwika kuti anatumidwa, anapanga zonsezo, anazichita follow up koma sakutchula kuti anawatuma ndani. Nde imeneyo ndi mmene inakhalira nkhani ya AKA ndipo ndi mmene anatani anafera. Ena amakhulupirira kuti imfa yake ikukhudzana ndi imfa ya Anele Tembe. Mpakana abambo ake a Anele anatulutsa statement kunena kuti, ah, anthu mukulakwa, mukundipanga involve pa zinthu zonena kuti sindikuzitani sindikuzidziwa nde ame- amene anawatuma anthu sakudziwika mpaka pano aliyense amachita speculate aliyense amaganiza mwake kuti kapena zinatere kapena zinatani koma zomvetsa chisoni kuti basi ndi mmene anathera ndani AKA maliro ake anali omvetsa chisoni kwambiri kunali anthu ambiri amayi ake abambo ake zizochitosowa kuti anthu kumasowa chotani chonena koma ndi mmene zinatani zinakhalira za AKA anasiya mwana wake kamtsikanako nyimbo zake anthu amazimverabe anthu amazikonda basi nanga tingonena kuti palibe amene amadziwa mmene adzapitire imene ndi nkhani ya Kiernan Forbes aka Super Mega zikomo kwambiri